Ayaya ase apa zikudya ni nzimbe kuti nzimbe olo sungayike mgulu la chakudya chili chonse. Ayi ayi. Ase sikuti chani nakakomoka.
Fasting yatha ija. Fasting yatha ija. Ase naona chizungulira azimayi aja akuvina asamatipusisa amene aja takatenga nakutengera wako amadya amene aja. Ndiye tadikira
achibwezi aja atibweresanso tu food yonena zoti zi- ndikamachokera kuphiri kuja ndidye i think ingobwereratu ndi chani Eh? mpunga mpwingi Eh, tadikira ndikubwera ndikubwera ndikubwera eh, ase iweyo wafikapo amakuphikira mpaka kubweresera mzipanga zako Ndiye- Kuti ukuona ngati kuti ukuona ngati nkhani ya berita ija ikundisangalasa ase zapanga berita
tidye za samba mani tadikira tidye za samba mani tadikira kaye olo mutangodalisa manjawa ayi Ndi- mm, mm. anointing ayi nditenge mazi washing nditenge mazi
ujeni Eh, koma- zapanga berita amwene kupanga post pa facebook kupanga post pa facebook ali kuti am in love
kodi Koma- berita madamu aja eh.
koma anaimapo yekha eh? wakazi ngati munthu uti ase mkazi amene jani zamusiyeni eh Hey, mwana amene uja kuyimirira wawina mtima wanga zoti berita Wawina ali mtima. muchikondi wawina mtima wanga ndi mutu omwe ase berita tu kwatumiza tu pa, pa facebook akuti she is in love
anayima ndi ndani analipo yekha
sukuziwa za pa facebook mm, aseyo ndikuyizira ili

kukhala neba ndi munthu ndi chifukwa
mumaziwana ase ndi tipange banja ase ifetu tikupita ku fasting nde tikufuna tidyeretu ndi spoon yako iyi, tadika kaye ndikuuza Spoon yako iyi, chovindikira spoon chija yako. choti Mm, iyi. Tadika. tonse tikuvaya ku fasting ine ndiuyu mubwere tikamasula Mm.

Kodi ase ukumakhala ndi mng'ono wako uja wachoka.
Eh? A Sebastian.
Kafuluti. Akakeni ndi omana. Ayi tizidya.
Koma mazolowera.
Tizidya kafuluti mu- munjira mu.
malume Kulanga. zabwino bwino Kawawa.
shuwa mwene Anati izi itu.
Pakati pa mkumbo ndi shala pa idolin basi. ayi awa ndimemeseri kwambiri nanga mafana mbuyo mwana anasegera magaya Ya, kungofikira foto, kungofikira kupepesa, ufuna kaya kufotokoza kaya imena sowa bwanya. Mangoti siyete. mangoti maso mwamwamwa kunjira kuti timva zotani
amwene zochitika amwene ndi ana wa- a sikulu anadzatsekeranso anapita Oh, yeah, maholide yeah, yeah. panopo tindatsekulira panopa ndatsekula panopa ndati ah, panopa sizovuta pati kuti mumaka zofoyira pena pake pakati pena pake kuti mwandipalamulitsa atamwe. Bwanjiso? Ayi. mundipezere kena kake komalizira ka Eh, ka- kamfana kabwino kanakake. kandifera amwene maso kumangoti kumatembenuza maso chanchani Bwanji. chifufu umu kumatuka za white amwene munakatenga kuti amwene Ah, kumwana ngati ndakadziwa. aya Ndakayeza.
muzifufuza nakakuti bwa basi chagwa m'mbale ndiwo Oh, Ndemo ndakayeza bwanji. ndimaluza tundama ndimapatsa tundama tu anthu aja zambiri tu Ah, man. Pali kena kake tu. mwana mwana nakulake ukakaona ngati munthu ungomuona pa chithunzi ndidziwa kuti ndi wabwinobwino eh malume aka mwana pofunika mubwere mubweretse live and direct ndione eh, mwana aka ndi kabwino Tione, tione, tione.
mabeti kakaoneka Mm. ka promising player Eh, aka- kamwana ndi kabwino Eh. palinso kena swaka Nasema unataka kulinkana kale Mm, ndimalinkanako mfana huyu anavuta ndi vuto Ah, i think eh, Anatani? ah, amangolira basi zina zili zonse ngati ngachoncho ndiyo tsopano kungokhala naye zioneka ngati akulira zina zake Mm, mukucheza muchapezedwa basi angoyamba kulira chani. tipezeni anthu abwinobwino You know- you know ine ndi big eh, osandipezera zinthu zoti zinyalala bwino zina zake Like mwana akufuna kundikomokera uku ndege kena kake kaja kamukati kakuti kaya uku- ukonunkha mkamwa kulephera kuwapatsa mandimu ndaka kuwapatsa galiki yosatheka sakumazisamala sonawe amepera pomwe mati wanjeza ati tapenya ndi Ayi. cross yabwino cross yabwino Ndipepese. ndizakuzanisono kuti ah, afana wemwe ndi pasaya Ndipepese, papate eh. kawawa ndume zinaoneka bwino kwa- kanyato kwambiri muja kuyamikira Eh, timakudaliranira amwene koma papa munatipanga let down anthu awiri amene anabwera papawa Eh. aya sindinakonze bwino bwino aya Ah, usadandaule ndi plug andifooketsa manandifooketsa malume ine ndi plug yabwino ndikuponyerani mafana Langa nitu, sikulu Mafana- zatsekulira tapa. Eh, mafana ndi sikulu yatsekulira apa ndimangozati no tisanambe tisanambe kulimbirana chifukwa mafanzi enaso ndi nawo sakuthamanga ngati blood ito koma simunandidziwe ine ndi captain eh tapanga zimenezo ah icho sichitheka tapanga ndikusowa dola ilipo ndikusowa munthu ompatsa ompatsa ya mayunitsi ya chani taponyani macross abwino eh ndiri ponyani ka ife basi sinaponya nawo sinangati ayimbirenso mafoni tinke nawo chani Pastor ndimuna kuti mundiwasabikira kisuna ndiponyere kuti. mesa mapepesa ndiye munthu ungopepesa ulere mupepese mubweretse kuti tione ndi munthu yudi apanda wapepesa choncho ndeti mvana osapanga choncho yaye Ayi wazitenga. Iwe- iwe ndi big ase Zitenga. ola pano poti ukhoza mumwiri mbira ati wina kuti abwera atipeze panopa Mm. chifukwa leronso ushikaso ndi eliponso Ndi mfana ndiyesa baba. Kamwana kane ndika. Kamwana kane ndikabwera. kwambiri.
sikulu zatsekula kumene

Eh, mwambo palibe zoyankhulana yankhulanatu ngati uli ndi choyankhula ndikanike kuyankhula
Irantu nthawi zonse. siyani kaifoniyo mafunika wanthu mukamayankhulana muzipe- muzipasa attention yonse osati wina ali pa foni wina kukhala ngati Multitasking. Ah, Attention. Kupanga apa multitasking business. yachani. Huh?
business yomupanga kodi ndi zinthu zoti it will just take less than Mm, 10 chabwino, minutes chabwino. No, ndi bwino.
hayi masiku ano hey wasintha like umazuka mamawa 3 am mbandakucha nthawi yoti munthu azikazuka 3 am umakhala ukutani kwenikweni bwera kuzaonera basketball basketball ya mbandakucha
ndi matimu akunja Ah. nde timasiyana nthawi yoonera 3 am ukundisiya ineyo ndekha ndekha kuchipinda kuti ukuzatani 3 am pa sitting room

ndiye tikanike kuyankhulana ife poti kuli munthu Eh, tikanike kucheza nde Ndamapsa. akakhala kunoko for let's say two years muzati siticheza for two years mabweza ka two years unongopereka example Zi- zipa- zitsanzo choncho nde tizasamuka ife akhale okha mpaka two years
ndi example chabe chifukwa Ayi. choti munthu akabwera zingatheke kuti basi tikukhala mpakana one week two weeks mpakana mwezi ngati kuti kaya chani kaya ndakumvani mayi komatu za foniyotu ndakumvani apapatu ndi- ndikuyenera ndipeze ndalama ina yake ndalama ndalama.
yoti ipezeka iyi Ndalama- ndetu koma ndalama ipezeka mesa ipezeka. chifukwa cha zomwe ndikupangazi koma tinakayankhulana kaye timalize zimene tikuyankhulana tisiye titakhala

nde kuti lifunika limeneli uyuso uyu eya ndithu afunika angapo ndithu eya ndiye mundisiyire pambali Eh, uyuso tione kodi timatembenuka kapena chonchi chonchi eya ehe Oh. Aha, choncho eti. Mm. Yeah, uyu uyuso ndifuna ngati baba akandifuna ma- ama- makala otero right? Yeah, ndithudi ndiye ndifuna makamaka akuluakulu makamaka ma- yeah, izi izi. Ndicho chikulu. Yeah. Ndithudi. Ndikusiye. Amene yeah, eh. Tuone. Kodi uyu Ndangane kwina. chonchi iyi kodi Ndayamba kuphunzitsani muja. iyi ayi nanga si- sindikudziwa kuti choncho eti Ah, eh, chabwino. ndithu ayi kutero kuti izizi ndi za za kampeni ndiye ndikufuna zipange zokuti nonse mukhoza kumapanga suit o su suitable for all eya basi ndiye mwina alipo angati apa Two.
eya tawonjezera ndi 5
ndithu ayi simukudziwa maposta anga ndayika apapa kutereko uh, ndi kampeni iyi ndithu ndiyebe awiri ena ya Aha. Eya. ya oh eh nde uyu tandisiyireni uyuyu koma eh uyuyu sotu ndiye eh uyu ndewa zonse tu ndi malaya omwe tu no? Eh, choncho eti Mhm. yeah ah yes titesa so amene watu bola Ah, ayi nkhani yabwino ndikuti alipo angati 1 2 eh ah, basi 5 ndithu amenewa ndithu nditenga amenewawa ndiye ndi bwanji ndikunena ndi bwanji amenewawa bill uyu akasi tifuna titenge awa apa osewa atatu 5 eti So, 1 one, 2 two, 3 three. 4 eti one uh, omaliza mmodzi ya uyu bwanji wa- wa- wa- Wa black. eh, tione kuti no akusi ndikandithu wa wa chess che- che- check ya kuti tione kuti no

Eh, ndi eh, 5 apo Apa 4. ya ndikuti unango iwo ndithu nde simunachotsere Ah, iyi. eh ah chabwino ndiye ndiike mu jumbo tiona kuti tipanga bwanji

Ah, etu chabwino. mm. Kodi ah, ah, awa inu ndani wa chani kwa? Ah, ineyo ndine m'bale wawo tu sanakulongosolere ndi m'bale wathu pakati pa ine ndi iwo kuno bwino Oh, chibale chake nchapatali?
Ayi, koma sikuti patali kwenikweni akakulongosolera mumvetsetsa kuno bwino Chapatali?
Eh, abale Ah, eh, mimba ndi mchipaladi. Fa ivi ni azibale awo amene amabwera pano eti koyamba Mhm. amenewawo ndikuti abere limodzi koma Eh. eh, ena azungu Oh. ndi mmene alili uja kufanana nanu chonchoncho e chifukwa chake ndinaona ngati muna pachibale pake ndikuti koma poti ndi papatali ndi- ndi zabwino ndinonso eti? ayi mu- mukha- mu- mwina mu- mu- ndi izizi poti za za music izi mukhalitsa Ah, sindinganene lero koma. Koma ndilipo. koma ineyo pepanitu koma ineyo nalemba kale chimbale chonse chimbale ndakhala nacho two years ndipo ndinachilemba kale kale ndipo ndinachilemba bwino kwabasi chimene chinangotsala ndi chonena kuti munthu oti ndiyimbe naye oho eh Ah, eh. microphone simuli nawo chilichonse chilipo Eh.
Izi zilipo, Eh. zilipo. zilipo zingati Eh, nyimbo oh. nyimbo zilipo zingati 22 oh Eh, chimbale changa choyamba ndidziwe pandiduse ziwiri ndidziwe nawo mumalemba za uzimu Si- si- eh, ndi za uzimu eh, penanso za moyo Oh. titangoyimba imodzi okay eh, chabwino eh, sindikudziwa sindikudziwa kuti mwina ngati mungayidziwe bwinobwino eh, timati ndifuna kunena imene mumayidziwa oho chabwino imene ndinalemba version ya ine sikuti mwina mu- mu- mwina mukuona ngati ifanana ndi inayake koma ndi version ndingoyi- ndingokhala ngati kuti ndikukuoneseni zimene ndimatha chabwino Eh, ndi muyambe ndinuyo iya yambani ndinu ndiyambe ndine oh chabwino apa ndakuyikani kuti mu g sharp simumadziwa ma key koma si nanga munakangoyamba ndinakakujoyinani zikavutanso nditaona kuti iya imene sikugwirizana ndi imene ndimayimbira ah chabwino ndati mundi- mundiuza ngati muti mugwirizane nayo key Eh, zikomo ndikuyamba ati eh,